igbo ndị ọma na-ege m ntị ekelee m unu kelesi unu ike tata abịala m ka m si abịa mụa bụ maazị uchenna ijegalụ nke prosium televishọn na redio atụọla ka m si atụ igwilo iwetara unu ihe bara uru nke a bụ ịma ọkwa dị oke mkpa nke na-echu m ụra kamgbe m wee sị ka m bịa wetara ya ndị igbo na-ege m ntị na kaduna tata ara m asị na chukwu ya agọzi nwa na-ege m ntị n'ihi na ihe a chọrọ ikwu ugbu a bụ ihe mụwa na-eche na ọ ya adị mma ka anyị tinye ọnụ ka anyị tụkọrịta uche wee mee ya ka ọ daba ka ọ dịka ndị Igbo si eme ihe anyị n'anya na steeti nke anyị nọ n'ime ya nke tata nke bụ Kaduna steeti onye isi ala Kaduna mbụ His Excellency Senator Uba Sani ya ọ bụ the executive governor nke Kaduna nke nke bụ na ịchọpụta kemgbe ọ batara na oche ndị Igbo na-arahụ ụra ha na-aṅụ mmiri tọgbọ iko a na-eje ahịa zụọ ahịa nsogbu adịghọ ọ bụrọ mgbe ọ na-abụ ị pụọ i- ndị bi dịka na gonin gora gbagyi villa na ndị otu ya ị pụọ ị na-eche na a ya eji bulldozer kwa- kwatu ụlọ gị tupu tupu ị bata ịchọpụta na ihe ndị igbo ihe gbasara ndị igbo na-echu gọvanọ ụra m wee na-ayọ ndị igbo na-asị gọvanọ a anyị kwesịrị ịna-ekpere ya ekpere marakwa na na 2027 na gọvanọ a ka ya apụtakwa ọzọ ịzọ gọvanọ ebe ọ bụla ị nọ gụwa nwoke gụwa nwaanyị nwafọ igbo nọ na kaduna jụọ onwe gị ajụjụ gwa onwe gị eziokwu kemgbe gọvanọ a batara ihe na-aga ọfụma ndị na-arụ ụlọ kwụsịrị ụlọ ebidogo ịrụ ụlọ ha ndị na-azụ ahịa ha na-agọrọ onwe ha nke ọma onwere eziti igbo ụzọ gboo onwere ihe arawa abịa atọrọ ọgụ tọrọ ọgụ n'abalị ihe na-aga ọfụma gọvanọ na-eme ihe ọ na-eme ọkacha nke bọsị anyị mere igbo day dekwe gọvanọ bịa ebe a tụọ n'ọgbọ mee ihe kwesịrị ime afa ya bụ ụba and ihe ọbụla gbasara ndị Igbo ọ bara ụba n'ebe anyị nọ ihe ọbụla gbasara ndị Igbo bara ụba n'ebe ọ nọ ọ na-eti ụra ọ na-eti uche na-asị gị chọọ nnọọ ihe a ya eji atụ vootu nke ndị bekee na-akpọ voters card mgbe a ga-atụ vootu na 2027 ka ọ bụrụ na ebe niile anyị ya ebinye aka bụ ebe e sere ụba sani ebe anyị ga-etinye aka ebe a ga-etinye uche onye ada anụ ihe m na-ekwu onye anyị gwa bụ naanị na-ekwu kịta ihe agba mbọ ka ịpụta ka ọ rụọ ya rụọ na mmụọ a na-ekwu na-asị n'ihi na ihe ọma ọ na-emere ndị igbo anyị ekwudo onye aghara ibe ya bọsị ọ bịara bọsị anyị mere ihe ndị igbo mbụ igbo day o kwe anyị nkwa mezuo nkwa ahụ niile ofu nwanne anyị nwoke bụ chief barista v.a.b ewuzie o mere ya his special adviser on legal matters o nwere gọvanọ megoro ihe nke dara ọkpụrụkpụ nke a dara ọkpụrụkpụ ọ dara ọkpụrụkpụ dara ọkpụrụkpụ tasie ike ihe ndị igbo na-echu ụra o wee na-asị na ya ọpụta ndị igbo aka ya dị ya ya mere anyị ga-agba mbọ ka anyị tinye aka na ya ọpụta gbasara gọvanọ nke kaduna anyị ga-achọ ya ya tụnye vootu chọsie ike dobe ya na-eche mụọ ya ka mma na-eche ụbọsị ahụ rukwe nnọọ anyị jee binyere ya aka n'ihi na ebe o binyere aka ka anyị ga-ebinye aka gọvanọ nke kaduna steeti bụ nke anyị m na-asị ndị igbo ndị n'obodo a biko mara na ihe dị mma ka anyị ga-eme ka gọvanọ a wee pụtakwa pụtakwa ọzọ n'ihi na his excellency Gọvanọ Uba Sani bụ onye nke His Excellency Sinetọ Uba Sani gọvanọ nke Kaduna bụ onye nke anyị ekele m unu kelesi unu ike ka ị gbaa mbọ ka ị wepụta aka wepụta oge wee gbasa ozi a dịka ozi a bụ ozi o mee gịnị onye nụ ọ kọọrọ ibe ya gọvanọ bụ nke anyị ka anyị makụọ ya ka a si amakụ mmadụ anyị anyị kwee ya aka ka esi ekwe mmadụ n'aka ka anyị ọnụ ya bụrụ ọnụ anyị ka anyị cha- n'ihi na eme ihe ekwesịrị ime o mee gịnị o yie ihe gbaa mbọ ka ị nụ ozi a ka ị gbasaa ya dịka na aha m bụ maazị uchenna ijegalụ nke procyon telivishọn na redio ị chọọ inweta anyị ị ga-enweta anyị n'igwe ntị 08122807671 ma enwetakwa anyị na 080946 46206 ị ga-afụ ya ka ọ na-agara onwe ya n'ihe onyonyo otu a ma ị chọkwuo inweta anyị n'ikuku nke ndị bekee na-akpọ webụsaịtị ị ya-enweta anyị na www.procyon.rtv procyon bụ p-r-o-c-y-o-n ị kpọrọnụ anyị n'igwe ntị anyị na-agba gidigidi na-abịa ebe ị nọ mara na sinetọ uba sani nke bụ gọvanọ nke kaduna bụ onye nke anyị ekele m unu kelesi unu ike afa m bụ maazị uche ijegalụ ka ọ dị ụbọsị ọzọ anyị fụ ndewo